Inu za Yesu tuzimakoma mumadziwa koma mumadziwa inuyo ah, ndikuona ndikuti simmadziwa ife ndi mumangokhala chonchi koma mukakhala naye inu amanyaditsa ameni haleluya yakwanaso nthawi yabwino imene tifuna tikamve mawu amene akalalikidwe Musatope ndithu, nkanthawi kochepa chabe kungofuna kuti tiyendera bwanji kodi m'chaka chimenechi tamulolani yesu khristu muyende naye inu ameni pamene tikuitana abusa athu akubwera kutsogolo kuno kudzatipatsa mawu amenewa ameni Aleluya! pamwamba pamwamba yesu ulemu upite kwa atate mwana ndi mzimu woyera amenenso siku la lero watikondera kuti tikhoza kukhala limodzi malo ano ameni komanso ulemu upite kwa usogoleri wonse wa shame of the devil Glorify Jesus, makamaka chifukwa cha masomphenya onena kuti miyoyo yambiri ifikiridwe imve mawu a mulungu ambuye akudaliseni ameni ana inu popeza kuti ndine wamfupi ndikupempheni pang'ono takhalani kaye pansi poti ndine wamfupi takhalani pansi takhalani pansi takhalani pansi ya ya ya kuti ndizionekaso uko ndizionanaso ndi abale awo aleluya mosataya nthawi tiye tiwerengeni baibulo lathu pa yohane 8 yohane 8 pamenepo pali nkhani imene tikufuna kuti tilalikirane mutu wa uthenga ndikunena kuti ndalandira chifundo ndalandira chani aleluya tiyeni chifukwa cha nthawi tingoyambira pa vesi ya 9 koma iwo mene anatulukamo amozi amozi kuyambira akulu kufikira osiriza, ndipo Yesu anasala yekha ndi mkazi ndi mkazi anasala yekha ali kuima pakati. Koma Yesu pamene anaweramuka anati kwa iye, mkaziwe, ali kuti ajawa? Palibe munthu anasusa kodi? Koma iye anati, palibe Ambuye. Ndipo Yesu anati, inenso sindikususa iwe, pita kuyambira sopano usachimwenso. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu ndikuyamikani kuyesani ife kuti ndinu Mulungu wopatsa chifundo. Zikomo Atate chifukwa cha chifundo chimenenso Mulungu mwaonetsa dera lino kuti kunena kuti tikhoza kufika kulalika uthenga makamaka za kubwera kwanu. Nchifukwa chake Atate ndikupemphera chifukwa cha mzimu wina uliwonse ziwanda zonse zimene zimatsutsana ndi choonadi chanu ndikuzimanga ndikuziyatsa moto mu dzina la Yesu. Kunena kuti palibe mphamvu ina iliyonse ya kumidima imene ipambane ndikulengeza zisomo zanu. Lankhulani ndinu Yehova mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tanena kuti mutu wa uthenga ndi kuti tatani ndalandira chifundo. Tauzeni aneba kuti ndalandira chifundo. Aleluya. Okondedwa tangoyamba nkhani kuiwerenga kuchokera musi koma mmene inakhalira mkatimu ndi yonena kuti pa nthawi imeneyi Zimayi wina anagwidwa ndi chigololo. Ndiye atagwidwa ndi chigololo, akuluakulu atakhala pansi powerenga mabuku, powerenga Baibulo, anaona kuti zimayi uyuyu amane amayenera kuphedwa. Auzeni aneba kuti amayenera kuphedwa. Aleluya! Ataona chikhalidwe chawo kapena malamulo awo kapena mfundo zizi- kapena zifukwa zimene anali nazo anaona kuti zimayi akuyenera kuphedwa koma ana mwango auzeni aneba kuti mwangozi anamtengera kwa ambuye yesu mwangozi anthuwa anamtengera kwa ambuye yesu ndiye akuwauza ambuye yesu kuti ambuye yesu ifeyo tapeza zimayi uyu wagwidwa ndi chigololo Ndiye chifukwa cha malamulo athu zimayi uyu akuyenera kuphedwa. Nanga inuyo pokhala mwana wa Mulungu mukuti chiyani? Auzeni aneba kuti ndalandira chifundo. Aleluya. Okondedwa amaganiza kunena kuti Ambuye Yesu avomereza kuti iphani. Okondedwa ndifuna ndikuuzeni kapena ndilengeze kuti Mulungu ndi wachifundo. Mulungu ndi wabwino. Okondedwa nkhani itafika pa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu akulankhula kunena kuti ayi, amene sanachimwepo, amene sanachitepo zoipa ayambe kumgenda zimayiyu. Okondedwa Baibulo likunena kuti palibe amene anapezeka onse kuyambira akulu mpakana osatira awo anazisusa okha ndipo anatuluka kumusiya zimayi ali ndi ambuye yesu aleluya okondedwa ndeko mwina anthu ena analankhula kuti chakachi mufa koma chifukwa cha zifundo za mulungu ambuye yesu akunena kuti inuyo chakachi mukhala ndi moyo aleluya mwina amakunenani kuti inuyo ndinu ochimwa mwina amakunenani kuti inuyo ndiye olozera tero kachasu kakangophikidwa kasitoma amakhala ndi inuyo koma ambuye yesu amanena kuti ayi mwana wanga bwera ndakuchitira chifundo kuyambira lero ndiwe mwana wanga tero okondedwa chifundo cha mulungu chimamuchotsa munthu kuzimene anali ndikumukoka ndikusintha mbiri yake ndikuyamba kunena kuti ambuye yesu mwandichitira chifundo aleluya ambuye ali pano kulengeza chifundo cha mwini wa- wa- cha- kwa munthu wina aliyense chifundo chimene chidzamuthandiza munthu kunena kuti ambuye yesu akubwera kubwera ambuye yesu amene akubwera kuzaweruza dziko lapansi chifundo cha mulungu chidzamupangitsa munthu kutengedwa kuyenda mlengalenga ndi kupita kumwamba ndi kumakasangalala ndi atate inu muzakhala mukusangalala kuti zachitika bwanji munalandira chifundo shame of the devil itabwera kwanu itabwera mmuzi wanu unalandira chifundo lero uti ukasangalale pa chifuwa cha abrahamu ndi mulungu odabwisa mulungu zimatheka bwanji amene dziko limatha kutiweruza koma ambuye yesu satiweruza akufunsa kodi amayi palibe wakuweruzani akuti ayi ambuye yesu palibe amene wandiweruza akuti inenso sindikuweruza tero okondedwa ambuye yesu sali pano kukuweruzani koma ali pano kukupangani kuti mukhale anthu amene mukhala oyenera mnthawi ino yakumapeto mukhale anthu amene pamene ambuye yesu akubwera inu mukapezeke mu ufumu wa mulungu awuzeni aneba kuti ine ndikupita kumwamba basi aleluya tero okondedwa chifundo cha mulungu chimapangisa onena kuti afike adabwe kuti zikutheka bwanji mwana wanga wakatamba pati tikulephera kukutambira munthu koma sizikutheka iwe kumangoyankha kuti ayi mulungu andichitira chifundo tero sindine otambiridwa si munthu wamba ndine wapamwamba aleluya ambuye yesu ndi wabwino tero okondedwa banja ngati limati lithe mwina wina wake amafuna akulandeni mamunayo koma chifundo cha mulungu chimapangisa kunena kuti ayi banja ili silitha ilili ndalipanga ndineyo ndikudikira kubwera kwa ambuye yesu okondedwa chifundo cha mulungu ndi chodabwisa awuzeni aneba kuti chifundo cha mulungu ndi chodabwisa koma okondedwa chifundo cha mulungu chimatheka ndi anthu amene alandira yesu kukhala mbuye wa mpulumusi wa moyo wawo ndipaka uyuyu anachita mwayi kuti anatengeredwa kwa Ambuye Yesu. Inuyonso mwina muli ndi zanu zimene zina zake zimene zikupangisa kunena kuti mwina moyo nkumawona ngati owawa ndikumawona ngati Mulungu anakulengeranji, koma chifundo cha Mulungu tabweretsani nkhani zimenezi bwerani nazo kwa Ambuye Yesu. Kaya ndi matenda kaya ndi madwalanji, Mulungu ali pompano kukuchitirani chifundo ndipo azitumiki a Mulungu akuthandizani. Afunseni aneba kuti munalandira Yesu? Okondedwa mulandire Yesu chifukwa zokoma za Mulungu zili ndi anthu amene analandira Yesu. Zili ndi anthu amene anasankha kunena kuti Ambuye ndinu Mulungu ndipo Yesu Khristu ndi, ndi mwana wanu. Kuyambira lero ndikufu- ndikuvomereza machimo anga kunena kuti mulowe mu mtima mwanga. Awuzeni andipatiza machimo ndi zakale. Ah, inu ife taona anthu akutamba koma zopanda ntchito mkale. amen ife taona anthu akuba koma zilibe ntchito ife taona anthu akulezera koma zilibe ntchito pamene ndi azibusa aleluya ife taona anthu akuononga mabanja achainake koma ndizopanda chifundo okondedwa landirani ambuye yesu nyamata iwe landira ambuye yesu khristu ambuye yesu lero wakuchitira chifundo Ambuye Yesu lero wabwera muzi mwako kuti iweyo ukapulumutsidwe. Ambuye Yesu wabwera muzi mwako kunena kuti lero asinthe mbiri ya moyo wako. Alipo amene afuna kulandira Ambuye Yesu? Haleluya! Alipo amene akunena kuti ine ndatopa ndi uchimo, ine ndatopa ndi mbiri yosayenera, ine ndatopa ndi kutchedwa maina osayenera, lero ndifuna moyo wanga ndiupereke m'manja mwa Yesu Khristu kuti andichitire chifundo. ngati mulipo tsekani maso tifuna tipemphere aleluya baibulo limanena kuti mulungu amasangalala ndi anthu amene adzichepetsa okha ndi kufika pamaso pa mulungu tiyeni titseke maso munditsatize mawu awa ambuye yesu lowani mumtima mwanga mundikhululukire zochimwa zanga Kuyambira lero ndine mwana wanu. Fufutani dzina langa m'buku la anthu akufa. Lembani dzina langa m'buku la anthu amoyo. Ndipemphere ndekha. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, zikomo Atate, poti ndi mawu anu kuti munthu mmodzi ngati atembenuka mtima kubwera kwa inu Kumwamba kumakhala chisangalalo, angelo amasangalala n'chifukwa chake Atate ndikupemphera chifukwa cha miyoyo iyi imene avomereza kunena kuti Inu Yesu Khristu ndinu Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wao. Atate ndikuwapereka m'manja mwanu kuti Mulungu atetezereni, asungeni, afungatireni Yehova ndikupemphera Ambuye zisomo zodabwitsa zifundo zimene Mulungu zikawasunga kufikira tsiku limene mukubwera kudzatitenga padziko lino lapansi. N'chifukwa chake Atate ndikupemphera a inu Mulungu kutsutsana ndi mphamvu yonse ya satana mdierekezi kutsutsana ndi mphamvu yonse ya afiti kunena kuti sizipambana pa moyo wawo chifukwa cha zifundo zimene mwachita ndikulengeza ambuye yesu muzi wonse uno angelo okhaokha a inu mulungu atetezera anthu anu mu dzina la yesu khristu ndisananene kuti emeni ndifuna ndingopemphera kwa onse amene akudwala pamene pali nupo mungogwira dzanja pamene mukudwalapo emeni Kaya muli ndi vuto lanji, Ambuye Yesu walengeza kale za chifundo ndipo china chilichonse chichitika. Ndiyeno kaya muli ndi vuto, kaya mukudusa nyengo yanji, kaya maona ngati moyo wanu sungathe kutulukamo mu zimene muli, inuyo mungotenga mkono wanu kuyika pamene pali matenda apo, ine ndipemphera. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu, ndikutsutsana ndi mphamvu ya Satana mdyerekezi,

koma mumadziwa koma mumadziwa inuyo ah, ndikuona ndikuti simmadziwa ife enafe timangokhala chonchi koma mukakhala naye inu amanyaditsa emeni haleluya yakwananso nthawi yabwino imene tifuna tikamve mawu amene akalalikidwe musatope ndithu nkanthawi kochepa chabe kungofuna kuti tiyendera bwanji kodi muchaka chimenechi tamulolani yesu khristu muyende naye inu emeni pamene tikuyitana abusa athu abwere kutsogolo kuno kudzatipatsa mawu amenewa emeni
Aleluya! Pamwamba pamwamba Yesu. Ulemu upite kwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, amenenso tsiku la lero watikondera kuti tikhoza kukhala limodzi malo ano. Ameni. komanso ulemu upite kwa usogoleri wonse wa shame the devil glorify jesus makamaka chifukwa cha masomphenya onena kuti miyoyo yambiri ifikiridwe imve mawu a mulungu ambuye akudaliseni ameni ana inu popeza kuti ndine wamfupi ndikupempheni apang'ono takhani kaye pasi poti ndine wamfupi takhani pasi takhani pasi takhani pasi ya ya ya kuti ndizionekanso uko ndizionananso ndi abale awo aleluya mosataya nthawi tiye tiwerengeni baibulo lathu pa yohane 8 yohane 8 pamenepo pali nkhani imene tikufuna tilalikirane mutu wa uthenga ndikunena kuti ndalandira chifundo ndalandira chani aleluya tiyeni chifukwa cha nthawi tingoyambira pa vesi ya 9 koma iwo mene anatulukamo amodziamodzi kuyambira akulu kufikira osiriza ndipo yesu anasala yekha ndi mkazi ndi mkazi anasala yekha ali kuyima pakati koma yesu pamene anaweramuka anati kwa iye mkaziwe Ali kuti ajawa? Palibe munthu anasusa kodi? Koma iye anati, Palibe Ambuye. Ndipo Yesu anati, Inenso sindikususa iwe. Pita kuyambira tsopano usachimwenso. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, ndikuyamikani pozindikira kuti ndinu Mulungu wachifundo. Zikomo Atate chifukwa cha chifundo chimenenso Mulungu mwaonesa dera lino kuti kunena kuti tikhoza kufika kulalika uthenga makamaka za kubwera kwanu. Ndipo Atate ndikupemphera chifukwa cha mzimu wina lonse ziwanda zonse zimene zimasusana ndi choonadi chanu ndikuzimanga ndikuziyasa moto mu dzina la Yesu kunena kuti palibe mphamvu ina iliyonse ya kumidima imene ipambane ndikulengeza zisomo zanu lankhulani ndinu Yehova mu dzina la Yesu Khristu amen tanena kuti mutu wa uthenga ndikuti tatani ndalandira chifundo tauzani aneba kuti ndalandira chifundo aleluya okondedwa tangoyamba nkhani kuiwerenga kuchokera musi koma mmene inakhalira mkatimu ndi yonena kuti pa nthawi imeneyi zimayi wina anagwidwa ndi chigololo ndiye atagwidwa ndi chigololo Akuluakulu atakhala pansi powerenga mabuku powerenga Baibulo anaona kuti zimayi uyuyu amane amayenera kuphedwa. Auzeni aneba kuti amayenera kuphedwa. Aleluya. Ataona chikhalidwe chawo kapena malamulo awo kapena mfundo zizi- kapena zifukwa zimene anali nazo anaona kuti zimayi akuyenera kuphedwa. Komano mwango auzeni aneba kuti mwangozi. anamtengera kwa ambuye yesu mwangozi anthuwa anamtengera kwa ambuye yesu ndiye akwauza ambuye yesu kuti ambuye yesu ifeyo tapeza zimayi uyu wagwidwa ndi chigololo ndiye chifukwa cha malamulo athu zimayi uyu akuyenera kuphedwa nanga inuyo pokhala mwana wa mulungu mukuti chiyani auzeni aneba kuti ndalandira chifundo aleluya okondedwa amaganiza kunena kuti ambuye yesu avomereza kuti iphani okondedwa ndifuna ndikuuzeni kapena ndilengeze kuti mulungu ndi wachifundo mulungu ndi wabwino Okondedwa nkhani itafika pa Ambuye Yesu, Ambuye Yesu akulankhula kunena kuti ayi, amene sanachimwepo, amene sanachitepo zoipa ayambe kumgenda zimayiyu. Okondedwa Baibulo likunena kuti palibe amene anapezeka onse kuyambira akulu mpaka osatira awo anazisutsa okha ndipo anatuluka kumusiya zimayi ali ndi ambuye yesu aleluya okondedwa ndeko mwina anthu ena amakunena kuti chakachi mufa koma chifukwa cha zifundo za mulungu ambuye yesu akunena kuti inuyo chakachi mukhala ndi moyo aleluya mwina amakunenani kuti inuyo ndinu ochimwa mwina amakunenani kuti inuyo ndi olozera teko kachaso akangophikidwa kasitoma ake ukhale ndi inuyo koma ambuye yesu akunena kuti ayi mwana wanga bwera ndakuchitira chifundo kuyambira lero ndiwe mwana wanga teko okondedwa chifundo cha mulungu chimamuchotsa munthu kuzimene anali ndikumukoka ndikusintha mbiri yake ndikuyamba kunena kuti ambuye yesu mwandichitira chifundo aleluya ambuye ali pano kulengeza chifundo cha mwini kwa munthu wina aliyense chifundo chimene chidzamuthandiza munthu kunena kuti ambuye yesu akubwera akubwera ambuye yesu amene akubwera kuzaweruza dziko lapansi chifundo cha mulungu chidzamupangisa munthu kutengedwa kuyenda mlengalenga ndi kupita kumwamba ndi kumakasangalala ndi atate inu muzakha mukusangalala kuti zachitika bwanji munalandira chifundo shame on the devil itabwera kwanu itabwera mudzi wanu unalandira chifundo lero te ukasangalale pa chifuwa cha abrahamu ndi mulungu odabwisa mulungu wa zatheka bwanji amene dziko limatha kutiweruza koma ambuye yesu satiweruza akufunsa kodi amayi palibe wakuweruzani akuti ayitu ambuye yesu palibe amene wandiweruza akuti inenso sindikuweruza teko okondedwa ambuye yesu sali pano kukuweruzani koma ali pano kukupangani kuti mukhale anthu amene mukhala oyenera mnthawi yakumapeto mukhale anthu amene pamene ambuye yesu akubwera inu mukapezeke mu ufumu wa mulungu awuzeni aneba kuti ine ndikupita kumwamba basi aleluya teko okondedwa chifundo cha mulungu chimapangisa onena kuti afike adabwe kuti zikutheka bwanji mwana wanga wakatamba ati tikuyesera kukutambira iwe munthu koma sizikutheka iwe kumangoyankha kuti ayi mulungu andichitira chifundo teko si ine otambiridwa si munthu wamba ndine wapamwamba aleluya ambuye yesu ndi wabwino teko okondedwa banja ngati limati lithe mwina wina wake kumati afuna akulandeni mamunayo koma chifundo cha mulungu chimapangisa kunena kuti ayi banja ili silitha ilili ndalipanga ndineyo ndikudikira kubwera kwa ambuye yesu okondedwa chifundo cha mulungu ndi chodabwisa awuzeni aneba kuti chifundo cha mulungu ndi chodabwisa koma okondedwa chifundo cha mulungu chimatheka ndi anthu amene alandira yesu kukhala mbuye wa mpulumusi wa moyo wawo ndipaka uyuyu anachita mwayi kuti anatengeredwa kwa Ambuye Yesu. Inuyonso mwina muli ndi zanu zimene zina zake zimene zikupangitsa kunena kuti mwina moyo nkumawona ngati owawa ndikumawona ngati Mulungu anakulengeranji, koma chifundo cha Mulungu tabweretsani nkhani zimenezi bwera nazoni kwa Ambuye Yesu. Kaya ndi matenda kaya ndi madwale anji, Mulungu ali pompano kukuchitirani chifundo ndipo atumiki a Mulungu akuthandizani. Afunseni aneba kuti munalandira Yesu? okondedwa mulandire yesu chifukwa zokoma za mulungu zili ndi anthu amene analandira yesu zili ndi anthu amene anasankha kunena kuti ambuye ndinu mulungu ndipo yesu khristu ndi- ndi mwana wanu kuyambira lero ndikufu- ndikuvomereza machimo anga kunena kuti mulowe mu mtima mwanga awuzeni aneba kuti za machimo ndi zakale a inu ife taona anthu akutamba koma zopanda ntchito nkani amen ife taona anthu akuba koma zilibe ntchito ife taona anthu akulezera koma zilibe ntchito pamene ali ndi azibusa aleluya ife taona anthu akuononga mabanja a eniake koma ndizopanda chifundo okondedwa landirani ambuye yesu nyamata iwe landira ambuye yesu khristu ambuye yesu lero akuchitira chifundo Ambuye Yesu lero wabwera m'mudzi mwako kuti iweyo ukapulumutsidwe. Ambuye Yesu wabwera m'mudzi mwako kunena kuti lero asinthe mbiri ya moyo wako. Alipo amene afuna kulandira Ambuye Yesu? Haleluya! Alipo amene akunena kuti ine ndatopa ndi uchimo, ine ndatopa ndi mbiri yosayenera, ine ndatopa ndi kutchedwa maina osayenera, lero ndifuna moyo wanga ndiupereke m'manja mwa Yesu Khristu kuti andichitire chifundo. ngati mulipo sekani maso tifuna tipemphere aleluya baibulo limanena kuti mulungu amasangalala ndi anthu amene azichepesa okha ndi kufika pamaso pa mulungu tiyeni tiseke maso mundisatiza mawu awa ambuye yesu lowani mumtima mwanga mundikhululukire zochimwa zanga Kuyambira lero ndine mwana wanu. Fufutani dzina langa m'buku la anthu akufa. Lembani dzina langa m'buku la anthu amoyo. Ndipemphera ndekha. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, zikomo Atate, poti ndi mawu anu kuti munthu mmodzi ngati atembenuka mtima kubwera kwa inu Kumwamba kumakhala chisangalalo, angelo amasangalala n'chifukwa chake Atate ndikupemphera chifukwa cha miyoyo iyi imene avomereza kunena kuti Inu Yesu Khristu ndinu Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wao. Atate ndikuwapereka m'manja mwanu kuti Mulungu atetezereni, asungeni, afungatireni Yehova ndikupemphera Ambuye zisomo zodabwitsa zifundo zimene Mulungu zikawasunga kufikira tsiku limene mukubwera kudzatitenga padziko lino lapansi. N'chifukwa chake Atate ndikupemphera nanu Mulungu kutsutsana ndi mphamvu yonse ya Satana mdierekezi kutsutsana ndi mphamvu yonse ya afiti nanga kuti sizipambana pa moyo wawo chifukwa cha zifundo zimene mwachita ndi kulengeza ambuye yesu muzi wonse uno angelo okhaokha inu Mulungu atetezere anthu anu mu dzina la Yesu Khristu ndisananene kuti ameni ndifuna ndingopemphera kwa onse amene akudwala pamene pali inupo mungogwira dzanja pamene mukudwalapo ameni Kaya muli ndi vuto lanji, Ambuye Yesu walengeza kale za chifundo ndipo china chilichonse chichitika. Inuyo kaya muli ndi vuto, kaya mukudutsa nyengo yanji, kaya mumaona ngati moyo wanu sungathe kutulukamo mu zimene muli, inuyo mungotenga mkono wanu kuyika pamene pali matenda apo, ine ndipemphera. Tipemphere. Atate mu dzina la Yesu Khristu, ndikutsutsana ndi mphamvu yonse ya Satana mdierekezi, Kutsutsana Ambuye ndi mapulani onse a Satana natu mulungu sakhoza mu dzina la Yesu ndikulengeza ambuye zisomo kudabwitsa komanso zifundo ndikulengeza machiritso kwa anthu onse amene apereka miyoyo yanu. Haleluya Amen zikomo kwambiri pamenepa nde pamapeto a program yathu imene tinabwerera kuno ambuye akudalitseni nonse amene mwapanga chisankho cholandira Yesu Khristu

Ndipo Aiguputo anawalondola, ndipo Aiguputo anawalondola, ndiwo akavalo, ndi magaleta onse a Farao, ndi apakavalo ake, ndi nkhondo yake, nawapeza ali ku chigono ku nyanja pa Pihahiroti patsogolo pa Baala Zefoni. Ndipo pamene Farao anayandikira ana a Israeli, anatukula maso awo, taona ana a Igupto ali kutsata pambuyo pawo. Ndipo anaopa kwambiri, ndi ana a Israeli anafuulira kwa Yehova, ndipo anati kwa Mose, Kodi mwatichotsera kuti tikafe m'chipululu chifukwa panalibe manda m'Aigupto? N'chiyani mwatichitira, kuti mwatitulutsa m'Aigupto? Si awa mawuwo tinalankhula nanu m'Aigupto, ndi kuti, Tilekeni kuti tigwire ntchito m'Aigupto? Pakuti kutumikira Aaigupto kutikomera, si kufa m'chipululu ayi. Ndipo Mose ananena ndi anthu, Musawope, chilimikani, ndipo penyani chipulumutso cha Yehova, chimene adzakuchitirani lero, pakuti Aaigupto mwaawona lerowa, simudzawaonanso konse, Yehova adzakugwirirani nkhondo, ndipo inu. Zotani zosiyana! Ameni. Okondedwa ana a Israeli, amawoloka kuchokera ku dziko la ukapolo kupita ku dziko la malonjezano limene Mulungu wawapatsa. Zili ngati mmene tachitira ifeyo kuti tawoloka kuchokera m'chaka cha 2020 n'kulowa mu m'chaka cha 2021. Tikawerenga kumbuyo m'machaputala ena, akunena kuti, Sikuti ndikulowetsani ku dziko la malonjezano chifukwa cha chilungamo chanu ayi. koma chifukwa cha kukoma mtima kwanga. Ndipo muwauze anzanuwo amene mwakhala nawowo kuti, Kulowa m'chaka cha 2021 ndi chisomo. Auzeni. Kulowa chaka cha 2021 ndi chisomo. Ameni. Chisomo chake chikupezekera ponena kuti, Sikuti talowa m'chakachi poti ndife opambana ayi. Sikuti talowa m'chakachi poti ndife achilungamo ayi. Sikuti talowa m'chakachi poti tachita bwino zedi ayi. Koma Mulungu watilowetsa mwa chisomo. Ndiye pamene watilowetsa mwa chisomo, ana a Israeli akuwatenga kuti awoloke nyanja, achoke ku dziko la ukapolo apite ku dziko la malonjezano. Ndi pamenepo tsono pamene adawauza kuti, yambani mwapumula pano, musadowoloke mtsinjewu. Ali m'kati mopumula adani amawalondola kumbuyo. Pamene adani amawalondola kumbuyo, iwowo adakhala ndi mantha, mpamene adayamba kulubwalubwa. Adayamba kutani? kulubwa mumakudziwa kodi lubwinyi lubwinyi mumaidziwa inuyo ati akungolubwalubwa bwanji kodi awa amakonda lubwinyi lubwinyi ndiye akakhala kuti ndi azimayi masiku ano azibambo tidakuchenjererani ukakhala mzimayi wolubwalubwa timati amayi awa ndi hands free ameni amayi awa ndi hands free chifukwa akungolubwalubwa ndi hands free moti mulipo ena pano ma hands free okondedwa mmati ndinene ichi kuti uthenga umene ndifuna kugawana nanu mutu wake ngonena kuti eh, mvetsera iwe musafoke pita ndi chitsogolo aleluya muuze neba kuti neba neba usafoke neba usafoke pita chitsogolo pita chitsogolo neba usafoke pita chitsogolo okondedwa Pamene ana a Israyeli adakhala adayamba kulubwa, iwe, Mose, unavomera ticoke m'dziko la Iguputo, tipite ku dziko la Kanani, koma taona, adani akubweranso, anali ndi kulimbika mtima konena kuti, Adani akafika, sikuti colinga cao nkutitenga tibwerere ai, koma colinga cao nkutiphera pompano. Ndi cifukwa cake amalankhula monena kuti. Kufera kwa Iguputo kudatikomera, chifukwa manda alipo kumeneko. Kufera kwa Iguputo zidali bwino, chifukwa akadakwirira matupi athu, kusiyana nkuti tifere m'chipululu muno, mumenenso matupi athu adyedwa ndi mbalame ndi zilombo zakuthengo. Okondedwa, imfa yodyedwa nchilombo, ndi yangozi. Tsono m'mati tiphunzire kanthu yaka, nambala wani, nkuti ino. si nthawi yokhala chete koma kugwira ntchito ameni inoyo ino ino si nthawi yokhala chete koma kugwira ntchito pamene mose adalankhula kwa ambuye nalira mulungu akumuwuza ndime ija ndinabwereza ija mulungu akuti ulankhuliranji kwa ine uliliranji kwa ine awuza ana a israeli aziyenda

auze aziyenda pamene adapangira komposi nyimbo imeneyi pamene paja pamene mose adalira kwa yehova ndiye mulungu akuti amose nthawi inoyo siyolira ayi koma nthawi inoyo timugwire ntchito ameni lino talowa lino tundidzinja pamene tikuoloka tikuoloka mu dzinja Pamene tikuoloka mu dzinja muno ambiri pofika chilimwe tidzafuna kukolola. Aleluya! Kodi udzakolola bwanji ngati panopo sugwira ntchito? Udzakolola bwanji ngati kunyumba kungokhala? Udzakolola bwanji ngati kunyumba sizikuyenda? Udzakolola bwanji ngati simutsetsereka kunyanja kumakalima mpunga? Ameni. Ino si nthawi yongokhala chete koma kugwira ntchito. Aleluya! Chifukwa chake okondedwa, Mose akuuzidwa chipulumutso chili mdzanja lako lomwelo. Auze ana a Israele aziyenda, osati akhale chete ai. Chifukwa chake, okondedwa, timati, pamene tinali m'chaka cha 2020, chaka chovuta, chaka cha korona, chaka cha mademo, chaka cha matiyegasi, chaka chophedwa ngakhale apolisi, chaka chogwiridwa azimai kwa Msundwe, chaka chovuta kwambiri, koma Ambuye watiolotsa m'chaka chimenechocho. ndikulowetsa m'chaka chinapa cha 2021 aleluya akufunitsitsa ambuye kuti usakhale chete iwe koma ugwire ntchito okondedwa inu nkutheka mwagonako pa mphasa kwa nthawi yayitali koma bizinesi mmachita matiresi simungaguleko kodi mudzagona liti pa mphasa bizinesi ikuyenda koma osagula matiresi nkutheka okondedwa mwakhalako ndi kafoni ka, kafoni kanakake kafoni kaja kamanambala makiyipad okondedwa uli ndalama zambirimbiri koma nkumakhala pa foni ya makiyipad bwanji osagula yoshongu amen wayenda pansi nthawi yayitali mchaka cha 2020 kuti bwanji chaka chino kupanga mapulani ndi bwino ndiguleko njinga ndizipalasa njinga ameni okondedwa ambuye sadatilekerere dala ayi akufunitsitsa kuti pamene tikukhala tionetsetse kuti chizungu We are progressing. Tikupita chitsogolo. Osatudzira kula mawaya. Tsoka liona ife. Ife ndife ayani ife. Alolida ife. Pogona mpagona ife. Ndife anthu aumphawi. Odzola nkomba gilizi nthawi zonse. Tikati taphoda. Ayi ndithu mvasalini. Okondedwa wadukhala nkukhala moyo umenewo koma uli manja awiri, maso awiri, miyendo ilipo, umayenda. mkumangokhaliwe nda bawo panseu kukacha basi bawo ndakupha eh, ndadya nda bawo udya chiyani ka bawo mabawo nkudya muti mabawo nkudya chifukwa chake ambuye akuti usakhale chete kaziyenda usakhale chete ngati 2020 inali yovuta koma ambuye wakuchotsanso muzovutamo wakulowetsa mchaka chino cha 2021 chimene akufuna kuti tigwire ntchito moyo wathu usakhale chimodzimodzi chilichonse chili mdzanja la ambuye akulakalaka inu mayi akulakalaka inu abambo mumfunse ambuye ambuye mufuna ndiyende bwanji mufuna ndikwanitse ziti okondedwa anthu ambiri amati chaka chinocho kumbali yanga nchobooleza kubooleza sungobooleza wakhala pa bedi kapena wapinda maondo nkumapemphera, Atate, mu Dzina la Yesu Khristu, ndikufunitsitsa, Ambuye, kuti chaka chino ndibooleze, koma kukacha mmawa pa bawo ziyenda. Akufuna tigwire ntchito, akufuna tigwire ntchito. Point number two, ana a Israeli akhala malo amene akhala aja akulubwa akulankhula, iwe Mose iwe mose kuli bwino tibwerere kwa aigupto popeza kumene kuja kukhala kwathu zimatikomera ngakhale timakhala pa ukapolo koma zinali bwino okondedwa tisakhale sida ngakhale kakasi ameni auzeni aneba usakhale sida ngakhale kakasi akati sida nkukhala chete pamene kakasi nkutha kwa mapulani ameni akanena kuti abambowa mapulani adatha zili bwino ndiye muwauze anzanu muwafunse adakalipo mapulani ameni yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse okondedwa ana a israeli atakhala kakasi ana a israeli zinasokonekera mulungu akuuza mose loza ndodo yako pa nyanja anyamatawa anyamuka dzitani kodi aziyenda okondedwa mu 2020 takhalako kakasi mu 2020 mwina pena zosayenda matenda pakati pathu imfa pakati pathu zinthu zosatiyendera kugona ndi njala mkati ndalama kuvuta mabanja kusautsa anaso kuvutaso makolo kukhala kakasi okondedwa nthawi imene si ya kakasi ambuye akuti Tamayendani 2021 haleluya auzeni anzanu mwauze kuti tiye tiziyenda osakhala kakasi nyengo imene ku moyo wathu zikuoneka kuti sizili bwino mpamene ambuye amati zili chani kodi inu timafika pano ndi momwe mvula inapezeka timafika pano mvula yakutha bambo moti mwineni akunonu mwachita mwayi kufika kwa ife tabwera ndi chani pano Mvula koma ife pena tinakhala kakasi timati kodi pamenepa titani kufikira abusa amuyaya anali mtsogoleri tiye tibwere tizitani kodi tizipita pamene timati tiliza magalimoto tizipita mvula nkutani kodi amene ndi ambuye pamene anthu mukhala kakasi mpamene ambuye amachita zodabwitsa kuwa chako okondedwa timati pamene zinthu zathu sizikuyenda m'mabanja mwathu pamene zinthu zathu sizikuyenda m'mudzi Pamene ena adangolenga njoka pa trading, pamene ena adabwera ndi mankhwala a chitaka kuti ena zisayendere, Ambuye akuti kadziyenda. Ameni. Ambuye akuti dziyenda. Chifukwa chake tiyeni timdalire Yesu, ndiye thandizo lathu. Mundilole, nali mfundo 4 koma nkambe mfundo yotsiriza yonena kuti Mulungu adachita kuuza ana a Israeli tabapumulani ngati n'kudya tabadyani Aigupto abwere muwaone ndi maso anu ndiye mukaona Aiguptowo muone chipulumutso changa ndipo Igupto adzalemekeza Yehova ndipo adzadziwa kuti ine ndine Yehova Ameni Okondedwa adawachedwetsera dala kuwachedwetsa dalaku nkuti Mulungu ndi ulemerero wake zionekere. Ndimati pa moyo wanu mwaonekako kuti pena pake mwina sizikuyenda m'banja mwanu kufika pomaona kuti zinthu zidayima, ngakhale m'moyo mwanu kumafika ponena kuti no, Mulungu adatiiwala, Mulungu adatitaya, Mulungu adatifulatira kumbali. Okondedwa, adakuchedwetserani dala, akufuna kuti ena amudziwe ambuye amen mawa ndi mkucha inuyo muchitira umboni kuti koma zoona ada ambuye ndi mbambande zoona ada ambuye ali payekha zoona ada ambuye ndi mulungu okondedwa pamene adawachedetsera dala mose atawuzidwa kuti taloza ndodo pa nyanjayi nyanja idambogawikana madzi ena kupita mbali ina ena kupita mbali ina mphepo nkumawomba mphepo imene imawombayo Imapangitsa pamadzipo kuti paziuma. Pakamauma ana a Israeli azioloka pouma, azioloka pouma. Atangomaliza kuoloka phaa! Adacheuka. Anzathu aja nanga ali kuti? Okondedwa Mulungu ndi mbambande inu! Mulungu mpatali! Mulungu mpatali! Mulungu ndi dolo! Mulungu ndi shasha. Chimene adachita Ambuye nchiyani? Adatenga mtambo wokuda nkuika pakati pao, kuti pamene akuwoloka Aisraele, Aigupto asamaone. Akuyenda bwanji? Akuwoloka bwanji? Adaika chitetezo. Okondedwa, ataoloka, Mulungu adamuuza Mose, Achikulire, talozaninso ndodo yanu pa nyanja. Ataloza, madzi aja adasintha direction. Mphepo itaomba, Aigupto aja adayandama ndi madzi. nkumapita aleluya padachitika zambiri aigupto amati akamaponda amaponda mmatope pamene ana aisraeli amaponda pouma aigupto amati akamaponda njinga za magaleta awo zimangolowa mmatope nkumayima pamodzimodzi pamene ana aisraeli pomwepo amayenda okondedwa Ukapereka mtima wako kwa Ambuye, ukamkhulupirira Ambuye nthawi zonse, ngakhale anthu aone ngati kuti mbali yako sizikuyenda, koma Ambuye amati zikutani kodi? Aleluya! Nkutheka inuyo mudafika polimba mtima akufuna mukhale watsopano, akufuna kuchita nanu mwatsopano, akufuna akuyendereni mwatsopano, akufuna zakale zanu zipite kubwereza tsopano. Mukakafunsira mukakafunsidwa ndi anyamata abwino tsopano akakhale anu amene ambuye akukonzerani ana mbanja akhala akuvutani koma ambuye ali ndi yankho lake mabizinesi anu akhala akuvutani koma ambuye ali ndi yankho lake ngakhale mwakhala mukulima inuyo koma mmabwera chabe ambuye ali mayankho ake tadikirani pa ambuye amachedwetsera dala zina ndi kuti ulemerero wake uonekere mulungu wabwino akuthandizeni mulungu wabwino akuyendereni mulungu wabwino akhale nanu komanso mukhale wake mchakachi ndi kumudalira nthawi zonse kumachita push push pita chitsogolo amen tipemphere atate mulungu wathu anthu anuwa ndi amenewa munandipatsa kuti ndiwalankhule mawu anu mawu anu ambuye ndalankhula mbali yanga ndachita kwatsalako ndi kwanu munachita dala kutumiza mnyamata uyo wa chingambweyo abwere pompano kuti amve Uthenga wanu. Akamva, adziwe, chingambwe chimapangitsa kansa ya mmimba, mmatumbo, ngakhale mmapapu. Mapeto ake ndi imfa. Akafa atakudziwani, apulumutsidwe. Munabweretsa dala amayi awo. Ndi amenewo awo, amayi awo. Apa akhala akusokoneza mbanja a anthu ena pa theniki pompano. Ambuye, munafunitsitsa amve Uthenga wanu. Akamva Uthenga wanu, apereke moyo wawo kwa Inuyo, kuti muyambe nawo tsopano. Munatumiza ana awa, ana amwano kwambiri kwa makolo awo, munawatumiza ncholinga, Ambuye, ndi cholinga chakuti akamva Uthenga Wanu adzipereke pamaso Panu. Chifukwa chake, Yehova, mwalankhula nokha Mawu Anu, Ambuye. Mawu Anu ndiwo odabwitsa. Mawu Anu ndi amtengo wapatali. Mawu Anu ndiwo ochitachita. Tachitani ndi ana Anu, Ambuye, ndi kuti mulandire moyo wawo, ndi kuti mulandire mitima yawo, kuti ayambe Nanu kwatsopano, ndi Inunso muyambe nawo kwatsopano. Ngati mapulani anawathera, Ambuye, mukonze mapulani atsopano. ndi moyo wawo, mukonze mapulani atsopano ndi mabanja awo, mukonze mapulani atsopano ngakhale ndi bizinesi yawo, mupange mapulani atsopano ngakhale ndi kumunda ngakhale kudimba kwawo, chitani mopadera ife Ambuye tikudalirani mu dzina la Khristu Yesu. Nkutheka okondedwa alipo abale ena amene amva kuperewera, amene amva kuona kuti koma asautsika mkati mu moyo kuti achita nalo dziko kokwanira, koma atamva uthengawu lero akufuna apereke manja awo kwa Yesu. Ndikufunseni okondedwa, kuti mukwezeke manja anu kumwamba kuti mpemphere nanu pamodzi ameni ameni ameni takwezani manja kumwamba ameni ameni munditsatire pemphero ili ambuye yesu zikomo kwambiri chifukwa cha tsiku la lero pa 2 January 2021 limene mwatumikira nokha pa moyo wanga. Ndatsutsika Ambuye popeza ndakugalukirani kwa nthawi yochuluka, koma popeza mawu anu amanena kuti mu nthawi yakusadziwa inuyo mudalekerera mwina mwakhala mukundilekerera ambuye koma lero mwalamulira kuti nditembenuke mtima chifukwa chake ambuye yesu thandizeni kuti moyo wanga wakale utheretu lero muyambe nanenso kwatsopano kuti nkamayenda mchakachi ndiyende mmapazi anu ndiyende munjira yanu wokonzekeretsedwa ndi inuyo yesu lembani dzina langa lero mbuku la anthu amoyo ndikutsutsana naye Satana kuti zake zonse asamutse lero mu dzina la Yesu Khristu, popeza moyo wanga uli mdzanja lanu Ambuye, chitetezo changa chili mdzanja lanu Ambuye, chipambano changa chili mdzanja lanu Ambuye. Mulemekezeke Yesu, mulemekezeke Yesu, kuyambira lero kufikira nthawi zosatha. Atate Mulungu wathu, mu dzina lodabwitsa la Khristu Yesu mwana wa Mulungu wa moyo, zikomo chifukwa cha mphindi iyi Ambuye imene munapereka pakati pa ana anu kutipatsa mpata kutipatsa danga tigawane mawu anu tachita ndipo mizimu yadzipereka m'manja mwanu ambuye chifukwa chake alandireni musawakane popeza wachola pa mtima simudzamunyoza inu mukule ife tichepe mu zonse m'dzina la yesu khristu ndipo chisomo cha ambuye athu yesu khristu chikondi cha mulungu atate ndi chiyanjano cha mzimu woyera zifungatire mitima yanu kuyambira lero kufikira nthawi zosatha haleluya haleluya ndati haleluya manja mwa yesu manja mwa yesu manja mwa yesu ndi angati amene mwadalisika inenso ndadalisika kwambiri moti inenso uthenga uja wandipeza kwambiri haleluya e, akuti tiziyenda ndipo tikhale ochitachita ulesi ayi ameni Ah, ndifuna ndikudziwiseni ndikuonesereni kunena kuti monga tanena kale kuti ife ndife ashame the devil ndipo uthenga umene walalikidwa pano ndi uthenga woti ifeyo tipite pasogolo ndi moyo wathu

Ambuye akudaliseni nonse. Amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana amene amapezeka pano. Tikupempheni kupitirira kutumikira Ambuye.